msisya komanso ndili ndi mkonzi mkonzi chikoko ndakulandirani mkonzi zikomo kwambiri tsono kukamba za kuti khrisimasi ikununkhira anthu ena akuna kuti wa- ya chaka chino ikhalapo potengera ndi zimene zinachitika mchaka chimenechi makovidi ndi zina kuti lisiye Khrisimasi iliko. Yayi, mwanjira iliyonse khrisimasi iliko. Kodi khrisimasi nchani? Kuti tikadya mpunga mwina kapena kumwa fanta? Kwenikweni khrisimasi ndi kukumbukira kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Chabwino. So kukumbukirako sikuti mungalephereke chifukwa cha tsiku limene simunadye mpunga ayi. Chabwino. Amalimbikitsa kuti chofunika kwambiri ndikudzuka mmamawa kukapemphera eh, za mpungazo ndi zina ndi zina za fantazo zimabwera pambuyo Chabwino. so uh, mundondomeko yake ndi yoti munthu ukapita ku church nkukapemphera bwinobwino ndiye kuti ndithu mwakwaniritsa christmas penepapo mwakumbukira kubadwa kwa ambuye yesu khristu si chifukwa chokuti tamwa kaya zokumwaimwa Ayi. taotcha zootchaootcha ndiye Ayi. kuti tinali christmas Ayi, zimene Koma zonse ndi- za pambuyo. chabwino Mm. nde pajatu tili ang'ono timakangana kodi

Iyi kale New Year ikubwerayi, Christmas yake idzakhala mu- pa 25 December 2021. 2021 zangoyandikana Eh, ya, koma si koma pachibale. sikuti ndi pachibale chabwino kubwera mu programu yathu ya Kwagwanji ya lero tikufuna tikambe nkhani zambiri nde tizikamba mwamsanga Mm. yoyambirira Chifukwa cha mliri omwe wa Covid timakambawu ndi yakuti zinthu tikumachita mosiyana masiku ano. Pamene anthu tinkayenderana kumachita misonkhano, tikuona misonkhano yambiri ikumachitika makina a kompyuta. Yes. Mukuti African Union 14th Summit akuchita pa makina a Anapanga kompyuta. pa makina a kompyuta. Yes, pamene A president a Lazarus Chakwera akukambapo za kufunika kokhala ndi bata m'chigawo chino cha Africa pamene tikuziwa kuti nthawi zambiri ku drc ku Mozambique uku tima ku Ethiopianso panopa tikumawona ngati kuti kumakhala zokokanakokana zimene zimapangitsa kuti nzika za dziko limenelo zisamakhazikike ayi nde akuna kuti Africa sangatukuke ngati mfuti sizikhala chete. Mfuti zikuyenera zikhale chete anthu akhale busy kutukula maiko awo. Ndi zoona kuti amakambirana kunali summit imeneyi and mutu waukulu wa dzulo unali woti mfuti zikhale chete mmene mwandikambiramo kutanthauza kuti ndithu akukamba zoti mu Africa muno mukhale bata, mukhale kugwirizana ndi cholinga choti africa atani atukuke koma mmene zikuonekera nzoti africa amakhala ndi vuto limene lonena kuti ah, kuti u- anthu ake samachedwa kunyamulirana mifuti chifukwa chani um, kwenikweni kuti uonesese wanga ndioti africa yomweinso ndi kumbuyo chabe mavuto mwina amachokera kunja kwa africa Chabwino kuti pali anthu amene amakhala kuti pa- pali zomwe akufuna mu Africa. amagwiritsa ntchito africa Ama- ngati mgodi wawo Monga titatenga ngati mmene zili ku DR Congo. yes DR Congo mupeza kuti ah, nkhani yakulu mumapeza kuti amakangana sima Africans kwenikweni. Mhm. Amangowagwiritsa ntchito ah, kuti azi- azimenyana kuti azimenyana. iwowo azipezapo zimene akufuna Eh, DR Congo ndi dziko limodzi lolemera kwambiri. oti zinakakhala kuti dzikolo likuyenda bwinobwino ndithu inakakhala kuti africa uno Mm. mwina dr congo ikanaigwira africa nkumapita naye chitsogolo chabwino komano ah, pa- pakali pano pakuoneka kuti ah, dr congo ija ndi- ndiyoti mulibe mtendere Mhm. ndi zimakanika kuti ah, chuma chomwe chili mu dr congo Mhm. chipindule mayiko ambiri Mhm. chomwe chinakakhala chinthu cholondola pa nthawi imene anakhala kuti dr congo ah, muli mtendere Mhm. komano mtendere wa mu dr congo mm. sumabwera chifukwa cha anthu a mdr congo mm. ukuchokera kwa anthu akunja kwa africa komano kukumvani mukamayankhula chonchi mkozi zitheka bwanji kuti anthu amene sali kumeneko akukolezerani moto inuyo mitu yanu imakhala ili kuti pamene anthu akukolezerani moto zomwe ngati munamvera bwinobwino a president dzulo mukulankhula kwawo ananena kuti tionetsesenso kuti zida zisamabwere kuchokera kunja kumalowa mu africa chifukwa anthu amenewawo amene amakolezera moto ndi amenenso amabweretsa zida amabweretsa zida nkumakhala ngati akukondani kupasani zinthu choti muzizitetezera akudziwa kuti Muzizitetezera. muchigwiritsa ntchito pomupweteka nacho wina eya kenako akuuzani kuti ayi inuyo mukaziteteza tikupatsaninso izi mukatipatsa chakuti chakuti Mhm. ndiye penipake apo pamapezeka kuti basi ah, miyala ya, ya mtengo wapatali ndiomwe amalimbirana Mhm. ndiye amapezeka kuti penipake apo anthu aja akatenga miyala ija nkumawapatsa obweretsa zida aja iwo aja nkumatani ah, kumapindula ndi ndalama zomwe awo amawapatsa so mwakutero azilimbikitsa kumamenya nkhondo komanso kuti azipeza malo akulu kuti azikumba miyala mapeto ake dziko lonse upeze kuti mulibe mtendere and ku- mtendere ukasowa dziko limodzi uh, mwachidziwikire kuti zimapanganso affect maiko ena yes monga mwachitsanzo titakamba za ku mozambique kumpoto kwa Yes. dziko la mozambique yes kwayamba kuti uh, kuli anthunso amene apanga za, za, Za uchifwamba. za uchifwamba Mhm. zotsatira zake nzonena kuti panopa maiko ngati oyandikana ndi mozambique malawi Mhm. uh, tanzania Mhm. akukhuzidwabe Mhm. mwa njira ineyo- mwa njira ina ndithu Mhm. upeze kuti akukhuzidwa zili ngati kwa neba Zili kwa ngati neba kwa neba. akamakhala kuti amakokanakokana iweyobe umapezeka ukukhudzidwabe mwina ukaleletseko kandewu pang'ono Yeah. upite ukakhazikise bata Mo- monga apapa Ah. amapezeka kuti anthu ena ama- a- amene amapanga za uchifwamba zi mwina amachokera ku Amathawiranso ku- Mozambique, yeah, amathawira kubwera ku- kunoko. kumapita ku ku Tanzania Eh. then mwakutero zimakhala ngati kuti basi mukupanga disturb peace kunoko Mhm. Ah, Malawi tikukamba zoti paja nkhondo imene ima- ili mbali yati timadutsiranso kumene kupita ku ku, ku nyanja ya mchere yes so ikatsetsereka kwambiri kusonyeza kuti malawi nsoyi akhudzidwa ndikuti Katundu wathu. wa malawi kubwera Yes. kuchokera kunja Mm. azitivutanso so Chabwino. um, kusowa kwa mtendere kwa mu africa Mm. uh, ndi kuti kumabwezeretsa chitukuko cha africa yense osati maiko ochepa ayi kuti uone maiko ambiri amene ali otukuka

kulikonse. Chifukwa chiyani mwina Africa zatitengera nthawi yaitali kuti kukhazikike bata, zimene mwinanso zachita affect development yathu? Chikhala kuti tidakhala bata nthawi yaitali imene anachitira mayiko anzathuwo, anatukuka kwambiri chifukwa choti adazindikira kuti kumenyana sikungapindulire wina aliyense. Anthu amakhala pansi n'kumakambirana. Kumenya uzimenyana ndi adani osati nokhanokha. Chomwe ndimaona ngati maiko a mu Africa kwenikweni samakhala m'magulumagulu ngati mmene achitira maiko anzathuwa. Tikayang'ana ku Asia kuli gulu lawo lomwe maiko onse amagwira ntchito limodzi. Ku Europe kuli gulu lawo lomwe maiko onse amagwira ntchito limodzi. Pamene ngati tikabwera ku Africa kunoko you find kuti Much as tili ndi gulu lalikulu ngati African African Union. Union. Koma amapezeka kuti mgwirizano wake ndi uja kuti basi amati talk show basi Mm. akakumana amangokamba zo- zo- zosagwira mtima zenizeni. Monga tikayang'ana mbali ya kumwera kwa Africa kuno tili ndi SADC. SADC. Mm. SADC titati tamgwiritsa ntchito bwinobwino ndiyoti titha kupanga kuti tachipanga block yoti itha kupita kukagwira ku- ku- kupanga business limodzi kupanga Mm. malonda limodzi komanso ah, kumbali ya tinganene kumbali ya chitetezo ndiyoti tizitetezana mwakutero ah, nonse mmatukulana chabwino komano kupatula kuti kupanda ah, kumagwira ntchito ngati timaiko kamodzi kamodzi kamodzi kamodzi ndi povuta kuti dziko limodzi litukuke chabwino pakufunika bata ku africa kuti Pakufunika africa bata. atukuke Ndikugwirizana. azitsogoleri ake aziti ikakwana nthawi yopita azipita asamakakamire chifukwa zina zimavuta zina zisankho zathu nthawi zonse taberana taberana Eh. of course ku america tinazaonanso kuti a trumpnso zidavuta kuti avomereze kuti tu Sa- sakuvomereza beto esa kuvomereza mogwira mtima Sagwira, yani. eh. akuchoka akuchita akunyinyirika kwambiri Eh, zomwe zapatsa anthu chidwi kwambiri kuti kuti ku americanso kumacha- kumakhalanso ka fraud eti ka yayi yayi nanga si amanena kuti olo mdziko ndi dziko ndi la anthu ambirimbiri pamakhalabe ena amaganizo osiyana ndi anzawo chabwino so america itha kukhala kuti inato inatsogola kwambiri mu zinthu zambiri mu- kumbali ngati ya democracy Mm. komabe aliko ena amene amakhulupirira zinthu okay ndithu Eh, chabwino tikupitirira ndi nkhani zathu mu programu yathu ya kwagwanji Palinso nkhani inanso imene tikuipezanso mu mu news paper yathu ya daily times apart from iyi ya peace in africa imene akunena a chakwera ndi yakuchosedwa ntchito kwa anthu ogwira ntchito ku world food program 63 kuti akuonera kuti a- achosepo anthu nde zikupasa chidwi chifukwa choti tili nthawi imene uh, titadusa covid timayembekezera kuti zinthu zikhazikika pa nthawi imene ijayi um, ntchito zambiri zachuma zidagwedera kwambiri, eya zimene zimapangisa kuti ntchito zambiri zikhale pa chiopsezo chifukwa chuma sichikuyenda bwino definitely ma companies ambiri anali affected economically so it was inevitable kuti i think zimene zichitika pano tikukhala ngati tatuluka wave imene ija mazachitika izi komanso at the back of our head tikunena kuti tikufuna tichite create ntchito zambiri Ndi izi nkumachitikaso zu- zu- zukhala bwanji mkozi iyi ndi nkhani yoti tinganene kuti ndi nkhani yovuta ah, kutengera ndi komwe tikuchokera ngati covid chifukwa ngati ah, mmene akunenera bungwe limeneli limathandizidwa ndi anthu ah, achikondi kum- ochokera ku mayiko ena yes so uh, uziwa bwinobwino anthu amene mwina am- amathandiza mwina ndi aku europe ndi ku America ndi maiko ngati a outside Otukuka Africa. kwezi. So kumenekoko matenda a COVID aja anagunda kwambiri. Mm. and zotsatira zake i think ndi zomwe zafika mpakana kunoko and izizi i think 63 for our 163 out of 207 amene amagwira ntchito ku bungwe limeneli Mhm. ndi 63 achotsa Mhm. olo kapena ma positions 63 akuwachotsapo Chabwino. so zi- zi- zimenezizi nzoti paliponse pene munthu amuchotsa ntchito mpo mpo mpokhumudwisa Yes. pomvesa chisoni komano um, mwina ndi nthawi ino yoti uh, ti- ngati ku malawi kunoko tiyambe kuganizano kuti kodi tipange bwanji chifukwa mabungwe ambiri amene a- akulandira thandizo kuchokera ku europe akumana ndi izizi sikuti apapa mwina ndi chiyambi chabe mwina izizinso tangozizindikira msanga mwina zikuchitika zambiri uh, mabungwemo Yes. so is- is- is- iyi i think ndi nthawi yoti tiyambe kupanga kupanga generate malocal ideas kuti ah, ti- tibwe- tibwerera bwanji ngati ah, dziko ah, kupanga recover from ma, ma effects a mm, ngati covid-19 Ah, mkozi chimene ndikukhalira chidwi ndi nkhani imeneyi imene ndayipasiranso background paja ndikuti izi zikuchitika pamene boma limomwe limalowa lidanena lokha sindikukhulupirira kuti adalipo amene adapempha kuti tikufuna ntchito 1 miliyoni iwo atakhala ankaganiza kuti kapena akuganiza kuti akhoza kuchita create um, ntchito okay poyamba timauzidwa kuti akuchita create ntchito 1 miliyoni mu chaka choyamba zimene miyezi 5 tachoserako kukhala ngati tasala ndi miyezi 7 Seven. kenaka kuwamva akamalankhula anthu aja kukhala ngati ino amazasinthano

Sidanene kuti feteleza wa ulele ndi mkati wa urea. Eh, ati sapato ine sindikudziwa Masayizi masaizi anu. anu. Aliyense ndingamupatsa sapato ndi masayizi anu. Ma politicians are they being politicians basi kuti anthu amanena kuti an- andale ngabosa. Ah, um, kumbuyo konseko zomwe tima- timadziwa zimenezo zoti munthu wandale samanena exactly zomwe akutani akutanthauza. akutanthauza komano ah, kubwera apapa anatiuza kuti ndale zomwe zikubwera apapa nza- Zosiyana. nzosiyana eh, abweresa ndale zosiyana ndi za mbuyomo Mm. kusonyeza kuti chikhulupiriro chathu chinali chonena kuti ah, zomwe zikubwera panopa zomwe titaone kusintha kuti mawu amene atchulidwa ndi amene atatani Atachitike. atachitike komano zikusonyeza kuti um, Pabwererapo mmbuyo pang'ono kuti uh, zambiri zomwe zinatchulidwa kuti zichitikazo sizikutani mm, sizikuchitika. sizikuchitika ndi zina zomwe zikuchitikazo sizikuchitika mmene amanenera kuti zichitikira Mhm. so uh, mwina tingovomereza kuti mwina ndandale Mm. kodi nde tikati tingovomereza basi that's okay basi they lie to us it's okay life goes on kapena we should ask them because timaliratu kuti tikhale nawo Mene- one on one mene- mene- kufotokoza kuti- kusintha kumanena kuti tichita create environment eh tiziwa bwanji kuti environment ija yachitidwa create Yeah, is it- now how do you attribute that creation of environment to say kuti ntchito izizi is as a result of us creating that environment kapena creating the actual jobs kuti apa ntchito izi 100 ntchito izi 100 how How do we ujeni nkozi honest Eh, eh, eh, ine ndima- ndimaona kuti um, ch- chomwe mwina pene panalakwika poyamba eh, Aha. a- atalowa Mhm. ah, sanatiuze kuti anthu amene a- ali pa ntchito panopa ndi angati Mhm. kuti tizaone no kuti ndi manambala otani tikuti takwanisa uh, 1 million sikuti 1 million ndi figure yoti yo- yo- yochita kukhazikika eh? Mhm. koma what they meant mwina probably ndikuti alemba ntchito anthu ambiri mm. so ma figures nde atayenera kutani kukwera kucho nde koma bwezi tili ndi poyambira kuti akamati mwina tapanga create mwina 800,000 Mm. tikuchokera pachani akamati tapanga create 1 million tikuchokera pachani tiziyambira kuwerenga patiko Mhm. um, mmene ndanenera pambuyopa kuti uh, government is the biggest employer Mm. um, and uh, umapeza government ija siyikukwana 300,000 Kusonyeza kuti ngati tikuphatikiza ndi private sector ndiye kuti mwina tikukwana cha m'ma 500,000 anthu amene ali mu formal sector mu employment yabwinobwino. Chabwino. So, uh, if, if tikuti tizaziwe zoti 1 million jobs ija yatheka Mhm. ndikuti tizaonere ma figures omwewo azapezeke kuti ku- ukukuku ku anthu amene ali employed azafike chani closer to mwina 1.7 million kapena mwina 1. point- mwina 2 million imeneyo mu chaka choyamba mu chaka choyamba pofika july next year Eh, ya ndi tizaziwa zoti oh, 1 million job ija yatani yatheka koma minus that palibe amene angaziwe atha ku- kuzanena kuti oh, by the way inatheka Kodi muzaziwa muzayambira pati chifukwa tilibe paphata pamene mulibe paphata poyambira. poyambira chabwino So- komano titha kupanga chifukwa tikumati tikaona amene amagwira ntchito za boma mu zaka zonse pamene takhala tikumalemba anthu ntchito mboma chilandireni mwina ufulu wathu sakwana 300,000 sakwana 300 ali ma 200 chakuti 1000 for the last 50 chakuti years imene Yes. takhala now tikufuna kuti tilembe anthu 1 million ndi amene alipo panopa akhale 1 point tingoti 3 Eh. akhale 1.3 million yeah so amene awo nda mboma ndiye tikaikano a private sector Aha. amene ali of course ndi ochepa Aha. kusiyana ndi aboma Aha. aboma ndi ambiri Aha. so zoyenera kuti mwina mwina tobwera pa 1.5 Aha. ndi eh, amene tobwera pa 500 Chabwino. so ngati tikufuna tipange create 1 million jobs Aha. eh, ah, mu chaka choyamba ndikuti Aha. chaka chimenechi chikamatha Aha. tizakhale ndi at least 1.5. 1.5 million Chabwino. jobs eh, I mean, anthu kuti a- Ali alembe- agwira ntchito agwira ntchito zo- zenizeni. ngati tikufuna tizaonedi kuti 1 million jobs ija yatani uh, inatheka koma mmene ndionera kuti popeza mafigures awo tilibe Mm. and panopanso uh, mmene onenera kuti anasintha kunena kuti mmalo moti uh, creating the jobs the actual jobs eh, Mhm. panopano ndi creating the employment kuti anthu a- aza- azayambe kulemba anzawo ntchito so ineyo ineyo mmene ndinkamvera eti chifukwa ndinkapita misonkhano imeneja ndimamva ndekha sikutinso munthu wina amanditanthauzira chimali chinali chichewa timamva panalibenso zoti mwina amayankhula mchizungu kuti akuti chani so kuti otanthauzira ama- ama ndinkamva ngati ankati mabomawa ali ndi zimene zimachitika mmaboma amenewo

Chabwino. tikati ti- titengere mmene ankakambira Chabwino. ndithu Zokhala ngati tinkadyesana phula pang'ono eti. mwina tingatero Chabwino. Tipitirire ndi programu yathu ya Kwagwanji lero Lolemba pa 7 December chaka chake ndi cha 2020. A Mutharika. A Mutharika Bungwe la Anti-Corruption Bureau limafufuza za cement. Pofufuza cement panali a Mutharika awo, mayi awo, mayi akunyumba kwawo, Mrs Mutharika, kudali a ujeni awa um, a Chisale, kudali a ujeni a Mukhito adanena kuti ndalama zawo uh, asamazitapeso kaye chifukwa choti amaembe- amafuna ikhale mbali imodzi kofufuzira Afunika, eh. yes nde adalemba masiku 90 90 days kuti asazigwire ndalamazi pokhapokha pakakhala mwina zifukwa zina nde masiku 90 adatha Ah, malingana ndi malipoti amene akupezeka pokambirana maloya a Mutharika ndi ACB sakugwirizana ACB afunabe kuti ndalamazi zikhalebe frozen ehe, kuti asamathe kuzitenga pamene maloya a Mutharika akuti iyayi munthu afuna azigwiritsa ntchito ndalama zace agwirizana kuti nkhani imene ipite ku khoti pa 22 pano koma maloya a Mutharika alemberanso ku banki kuti a 90 days imene chifukwa kuti ubale wa ku banki umakhala ndi banki ndi mwini wake osungitsa ndalamazo ACB angobwera pogwiritsa ntchito malamulo ena kuzabwerapo nde expire ya 90 days yachitika, a Mutharika afuna azi, kuli Christmas, kuli New Year, akuchikazi mwina ali ndi zosowa zina, pamakhala munthu ndalama zako umakhala ufuna uzigwiritsa ntchito ujeni, zikukhala bwanji mkonzi? apopo kukhala ngati malamulo amanena kuti pakatha 90 days Aha. it's automatic kuti uh, account ija imakhala kuti no Unfrozen. unfrozen. Ah, pokha pokha ah, apo- Akhale apply extension. akapange apply extension nde apapo sitikuziwa kuti ah, ah, ah, ACB akapanga apply extension chabwino so zosonyeza kuti apopo mwina maloya a Mutharika mwina akulondola ngati 90 days yatha chabwino Ah, kuti nawo ah, pa- ah, akaunti ija no itha kuyamba kugwira ntchito Mhm. Ah, pokha mmene ndinenera kuti ngati koma ngati bungwe la ACB silinapange apply for an extension so ndi- ndi ndi nkhani ndi nkhani yovuta kwambiri chifukwa chokuti ikukhuza katangale ivuta pati chifukwa iwo amene amakatenga 90 days Ikuvuta mkonzi, ponena kuti- amaziwa kuti mu 90 days akhala atathamangisa kuti amalize chifukwa Nthawi imayenda. Ikuvuta ponena kuti kufufuza za katangale si ntchito ya masiku awiri atatu. Chabwino. Poti anthu katangale akamapanga katangale amakhala akudziwabe kuti kutsogoloku mwina zikadzativuta. Amapanga amati layer. Kubisa kwake kwa ndalama amapanga layer kwambiri. zina kumazibweretsa ndithu kumasokoneza a kuti mu account muja simungathe ku- kuloza kuti ndalama zakatangale ndi Ndizi. izi. ndiye zimafunika ndithu kuti mwina alumikize ma account ambirimbiri azione zonse zija mwina 90 days inali yosakwanira komano um, mmene mwina mmene ACB mmene ngati sanapange uh, apply for extension eh? anakayenerabe ndithu mwina kuwalola a Mutharika atengeko kangachepe mmene mwanena kuti christmas uh, akadye ndi ana ndi zidzukulu so it's a, it's a question of kuti mbali zonse angomvetsetsana kuti uyunso ndi munthu uh, akuyenera kukhala ndi kangachepe kake komanso uh, onso mbali inenso avomereze kuti uh, akaunti iyo ikufufuzidwa pa zinthu zoti zokhuza zapitanso ku khotiso koma poti mmene zimayenera kukhalira ndoti 90 days yo ikatha ngati sipanabwere extension Mhm. ndati ndi automatic chabwino Mm. tipitirire ndi programu yathu ya Kwagwanji break itivuta Ngozi chifukwa choti tidachedwerako pang'ono nde Chabwino. tizikamba nkhani zapoti tinazo zambiri pofika lero mpa 7 Mm. kwasala masiku awiri okay kuti probation ya nduna zimene zili panopazi eh. ithe lachitatu lino akhala kuti amaliza probation yawo funso nkumati agwira bwanji ntchito nduna zimenezizi pokuti pofika pa 9 pa a president Mutharika akuyenera kuti akachonge assessment kuti inu mwapanga bwino inu simunapange bwino ngati kutuluke ina kaya mpa 11 december kaya mpa 12 tione zosintha amene zavuta a- awathamangise sakutha ntchito ya chifukwa nthawi lefu Mm, lefu mm, nthawi nthawi. yes Ngozi mukuiona bwanji ankati transitional cabinet yoti tabwera ti- tikhale ndi nduna chifukwa choti tili ndi ma ministries amene tikuyenera kuti tiyendese after five months tichita assess pachitatu funso kumati ah, kodi kusintha kumene timayembekezera kwachitika Ah, kusintha tiyerekeze ngati ku ministry of agriculture Mhm. kwachitika kwachitika kusintha kumwe anthu amayembekezera Aha. Ah, pamenepopo anthu ayankha okha Ife sitingayankhe. assessment ndi imeneyo ife tisayankhe ayi tisayankhe inu simupanga assess ayi chifukwa chani tiyang'ane kaya ku ministry of justice Mhm. zomwe timafuna zachitika timafuna chani amalawi zomwe amafuna kusintha ku ministry of justice Aha, kodi mukuzembatu apa ngozi simufuna inu simufuna kunena kuti mwa- mwayamba ndi ku agriculture ku agriculture zikuyenda eya Eh, ndikufunsani inu imene imene ndi mafunso a Amalawi aziyankha okha aziona inu simuyankha ngozi kuti aip ikuyenda bwanji imeneyi A- a- amalawi onse akuona mmene mukuzembatu ngozi okay chabwino tiyeni ehe okay chomwe ndinganene chona kuti ah, mpovuta kuti tinene kuti ah, ndunazi zakwaniritsa bwinobwino kapena ayi chifukwa chokuti tikuyang'ana mapulogalamu uh, ochepa mwina chifukwa nduna ija imakhala ndi mapulogalamu ambiri Chabwino. uh, tingoyerekeza ngati ku ministry of agriculture tika- tikagwiritsa ntchito aip ngati uh, chinthu choti tiyezere mmene achitira china amapanga nchani kupatula ku aip adalowa july nde amayenera kuti aziwe kuti tikubwera nthawi yozala kuli zambirimbiri zokuti zitha kudikira nkumazapanga january komano ngati ukuziwa kuti uli ndi 5 months umayenera kuti ugawe zomwe ndikufuna kupanga achieve mu 5 months ndi chani zimenezozo aip idali imodzi mwa zinthu zimenezozo ikuyenda Mene ndiku- ndikunena kuti tikagwiritsa ntchito aip ndiye Yes. kuti zinthu za- zasokonekera zavuta koma kuti tikayang'ane mapulogalamu onse amene anali nawo mwina mapulogalamu ena akuchita bwino so uh, ndipo- ndipovuta kuti titchule one program uh, ku- kutchula ku- ku- kupanga kuti unduna wachita bwanji uh, mapulogalamu ake um, tikaona nthawi yoyambirira ija ndithu nduna zambiri zinathamanga kuonekera kumaso kwa anthu komano kuti zitathamanga zitaonekeraonekera panopa chomwe chasintha ndi chani Ah, zomwe amanena pakamwa pawo kuti tisintha ichi tisintha ichi tisintha ichi chasintha ndi chani mwina tizifunse ngati mwina ku, ah, ku ministry of information Ah, kunali bungwe ngati la mbc Mm. Ah, akhala akunena kuti iya mbc ija kumachitika zinyalala izi kumachitika chakuti chakuti panopa kuti mbc yasintha ndifunso loti mmene imanena kuti anthu amene amamvera mbc Mm. ayankhe Chabwino. Eh, aone kuti kodi mbc imene inalili poyamba Mm. imene lili pano Cha- I- zomwe amafuna zija ikukwanirisa Mhm. mabungwe ngati a MACRA Mhm. akukwanirisa zomwe amayenera kupanga chifukwa poyamba paja zimadziwika kuti akukondera Mhm. pano pa mbc asiya kukondera Mhm. ikukamba Za wina aliyense. za wina aliyense Aha. so munthu akaona zimenezozo nde aziuza kuti okay Ngati amanena kuti imakondera koma ndimatikaimvera ikukonderabe ndiye kuti mbc yalephera ndiye kuti unduna ujanso watani walephera tikayang'ana maunduna ngati mwina pamenepo tidakali ku mbc ko eti inu mwaona bwa ma presidential diary zidali zina zimene anthu ankadandaula ichi presidential diary mukachiyamba kuzungulira nacho lero madzulo tibwereze zimene tinaonera mawa mamawa masana madzulo

Zisonyeza kuti kusintha kwake kwenikweni sikukuoneka. Aha. Koma makalazi ndi asintha bwinobwino. chabwino Mm. mukati asintha Mwachidule. makalazi Mwachidule. kutanthauza ngati Mwachidule. mwina pali- mazaona kuti pabwera timu ina amene anali achipana ja mabaleta awo akumamveka betu akubaya ma- akumapanga lipoti lipoti info chakuti chakuti ah, kodi uyuso

mm. so uh, ndi ndi zokha zokha zomwe ndiona kuti uh, amalawi okha aona nkupereka chiganizo kuti kodi pamene papa zomwe zimafuna kuti zichitike zikuchitika chabwino ndiyeno palibe nthawi yokwanira nkozi munthu sunganene kuti anandipasa nthawi yokwanira ndi chilichonse ndamaliza muzaona nthawi zonse anthu amachita blame nthawi kodi nduna zimene zili panopa zingako Kuyimika mtima kuti zikhoza kubwera uzani ati iya tikanapanga zambiri koma nthawi yachepa pamene adauzidwa koyambirira kuti akuluakulu muli ndi 5 months gawani ntchito yomwe muli nayo muyike musa- musankhepo ma priorities kuti within 5 months everybody should come and show us results Na- namvera namvera nduna ah, zamalonda aha a- a ndani amenewo a, kuli paja kuli trade and industry Eh, malonda ndi chani za malonda a trade a trade a- a- a ujeni a- A Gwengwe. a Gwengwe akunena kuti vuto la ku Malawi kunoko timachulutsa mogwira tikafuna kupanga mapulogalamu ndiye kuti tipanga mapulogalamu ambirimbiri nthawi imodzi nthawi imodzi nkupezeka kuti kumapeto kwake osaoneka kuti mwapanga chani nde ama- amakamba zoti eh, izizi zoti um, Africa m'tseguleni anthu azitha kupanga malonda m- mo- mosavuta nde amanena kuti anthu amadandaula kuti koma ku Malawi kunoko tili ndi zoti titha kumagulitsa kunja kwa anzathu nde amanena kuti ayi koma tikakhala pansi nkuunika kuti tipange chani chinthu chimodzi nkuchigwira chimenecho kuchigwira chimenecho mwina titha ku- ku- kuka- ku- ku- kutha kufikira maiko ena a ku Africa So nchimodzimodzi ndinangoona ngati maganizo amenewo nd- ndo omveka kwambiri or even akanati maunduna ambiriwa akugwiritsa ntchito kaganizidwe kake ngati kameneko kuti akakhala ndi project azingotenga project ma project awiri atatu ochepa kwambiri ndikuwapanga implement mpakana kumapeto akhale kuti a- akhale successful kusiyana ndi kukhala ndi ma project 20 onsewo ndikukanika kuthera panjira Chabwino. so um, mwina mwina chomwe ndinganene n'chonena kuti uh, timachulutsa zochita uh, ngati maunduna ngati ma, so sindinganene nthawi momuti anakatha kungonena kuti uh, titenge maprogramu kungoonetsa kuti 5 months ma direction athu ndi awawa Fa- Mm. mwina implementation mwina sizinakatheka zonse Mm. koma kungopereka direction kuti ifeyo mmene ta- tayambira tikufuna tikapange achieve icho and tatenga nsewuwu Ah, pamenepo penso apapa sipamakhala clear kuti tikulowera kuti inalipo inalipo ministry ina imene imaoneka kuti mwina ikutenga direction imene mukunena kuti mwina inangopanga chimodzi olo ziwiri kunena kuti at least mu miyezi 5 tipange achieve kapena they were all over the place mmene amakhalira nthawi zonse trying to achieve so many things eventually achieving none ya apopo nde sindingathe mwina Mwansangansanga sindingathe kuiloza kuti ministry yomwe inapanga focus pa chinthu chimodzi kapena ziwiri. zomwe zachita kuoneka kuti miyezi 5 ino nde kwasintha zinthu Eya kuti apapa nde kwasintha. Mhm. Ministry imene sikuonekayi. kusonyeza kuti aliyense adali ndi zambiri zoti amathamanga thamanga kupanga. ndithu kulowera uku kulowera uku kulowera uku Mm. momwe mwina akanati apanga focus pa chinthu chimodzi Mm. Eh, chinthu choti mwina angokwaniritsa pa miyezi 5 pa mm. koma tionetse tione kuti or kungoonetsa kuti tikwaniritsa koma tatenga direction iyi moti panopa nduna zambiri zikuti ukathukuta nkona kwanu kuti i think